mulunguso watidalitsa ndi mdalitso umenewunso

mukunama aini chanja li kuti Ya, ona yule. Ene kaja. Ah, yule. Mwa- mwa- mwa- mwa- mwaona timafunsa dala inu tizafunsa awawa ndikufunseni chimodzi choona ndi choona Ninde. chonama chotani Tunam. chonama abwera kaya ndi mzungu kaya ndani moti kuti mkamagulisa zija muzigulisa mtengo wake weniweni chifukwa olo ngati ine ngakhale sine munthu wakuda ndaziwa kuti mmanama Eh. mtengo wake weniweni chifukwa inenso ndimalima thererero mtengo wake siwoona ndiye akabwera azungu si uku ndikupita kunya- akupita kunyanja uku uku ndikunyanja iti azungu akamapita umumu akati oh ndikule therere what is this inu ndikumakwezera mtengo amakhala kuti azungu aja apita kumaiko ena ndiye amasiyanisa ndiye amati "Ah, amalawi amati warm heart of africa anthu okoma mtima anthu abwino taonani zimene atichitirazi azabweranso ngati ayi ndiye kukabwera azungu kunoko zimene muchitira inuyo aini anu wina ndi nzake muwachitire chanso amenewo kuwapempha timathawisa alendo kuwabera timathawisa alendo mwandimva etii eh ndiye muzikhala ndi mtima woti timpangire zabwino uyuyu mawa ataniso abwereso mwaona inuyo mwati 50000 aini akaliya yakunama 15000 mwaona ndiyeno mzungu uja atati wabwera kunoko mwapasa 50000 inuyo akulipirani akumana ndi awawa 15000 aziti kumalawi nkotani etu muzingokamba chilungamo chake chenicheni basi ine ndipange zimene tabwerera ine kuti tererali

ndagula iyi zathererezo ndagula pasentezako uwu atsikana muli pasukulu kapena mudasiya sukulu Ii, ndiye mukutani muli ndi ana inu ndiye mwasiya chifukwa chani school fees M- munaphunzira kuti munali form 4

pakanthawi ndiye mukutani pake mukuti muli pa mabanja yoyo tingokhala mwe mutu wonderamo iyayi nkhani tili mwe mutoleramo makulu ano ali aprochechi inu sikuti mchechi pake Ah, mwaona nkhani ina imene ikuvuta tabwerani ndinakuti tingokamba mofanizira iti kunena kuti tinene kuti tiyeni kumangochi ndikati kuti tiyeni kumangochi kumangochi ko ndikati tiyeni ndichita kunyamulani inu simuyenda muziyenda kupita kuti kumangochiko tsono ziko kuti litukuke tikati tiyeni titukule ziko inu mungokhala phe kuti aboma litukula ziko inu muzitani muchita nawo Ndiye ndiuze chimodzi chimene mwachita inu kuyambira mamawa kufikira pakali pano pachotukula ziko. Kapena munthu mwanu ukakhala pansi phe kuti ndipanga ichi ndikuthandizira kutukula ziko ndi chani? Eh, umalipa kuti? Ndi munthu uli pati?

patsogolo Wo. apa abale anu ndi ati pali abale anu apa ndi maneba awa Eh, tabwera na neba ndi asikana ndi kuseri tabwera Neba.
mayi takupezani Eh, kaya ndinu mayi ndani mai banda mayi mai banda mayi banda okay Ah, ah, kumudzi kuno ndi kumudzi wanji Mm, munomo ndi mudzi wanji Mm?
kwa chantulo tiye
tiye nankumba kumangochi tathokoza kaya inuyo chisangalalo chanu nchotani ndi mmene mwalandirira ndiwo mazira akuti muziwaphikira ana ndithu ndasangalala kwambiri kuti ndalandira ndiwo sindimayembekeza kuti ndingalandira zimenezo kuti inenso ndingaonane ndi inu ndiye ndasangalala moyo wanga mwasangalala mwadziwa awawo amene akupasani ndiwo Mm. ndawadziwa a vice president andani amangani amangani takunyadirani zikomo kwambiri umu ndi mtiru mu ngoma tinatseka munatseka okay chabwino
Buyanga.
mupaja moti muphika nkhwani eti okay wow hayi zabwino zonse takunyadilani ziko Sereo likakhala tulolimba lizachola lina.